asun jayi an ɲɛ b'i ka nɔbila la o b'a jira k'i bɛ kɛnɛ kan ɲininkali fɔlɔ min n'an b'o tɛngu i la i b'a fɔ laadala ko la an b'o tɛngu ɲininkalikɛla bɛɛ lajɛlen la kɛnɛ in kan donc o tɛ dɔrɔn asun jayi yɛrɛ jɔn ye a bangena min yala den bɛ asun jayi bolo wa a sigilen bɛ min nin waati in kɔnɔna na o ye ɲininkali gale ye an bɛ min tɛngu i la su in na asun jayi min bɛ tɛngu tɔ bɛɛ lajɛlen la tugun aw bɛɛ lajɛlen ni su fansibaseba sipɔri mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ni su awuzubilayi mina sitani rajim ala ka sitanɛ gɛn ka bɔ an ka baro la ne ne ye madamu sidibe asun jayi ye ne bangera mali la yan mɛ n sigiyɔrɔ ye ne sigilen don medina kura wa n furulen don den saba bɛ n bolo cɛmanin saba bɛ n bolo awɔ
alhamdulilayi tare tare an bɛ dugawu kɛ asun jayi ala ka i den sabaw ala k'u balo i ye k'u tɔnɔsi si k'o di ani bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ɲininkali kɔnɔna na hakili la i panna i si hakɛ kan ɲininkali gale kɔnɔna tun tɛngu i na ayiwa asun jayi ɲininkali filanan min n'an b'o tɛngu i la hakili la i bɛna eh, si hakɛ i bɛn'o d'an ma eh, jaabi in kɔnɔna na asun jayi yɛrɛ nana basikɛti la cogo di yala asun jayi tun bɛ sport discipline wɛrɛ de kɛ n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ basikɛti la i nana basikɛti la cogo di asun jayi o y'an ka ɲininkali filanan ye ka tɛngu i la su in na o diyara n ye ne bɛ san n bɛ ka san bi duuru ni kelen n bɛ k'o gɛnna sisan fɔlɔ awɔ n bɛ ka san bi duuru ni kelen gɛn ne nana basket la cogo min na don dɔ la ne taara omnisport de la don natation de tun bɛ ka kɛ la compétition tun bɛ kɛ quoi piscine na n taara piscine de la sisan nɔ n y'a ye o compétition bannen sa n jiginna ka na n nana sɔrɔ musomaninw bɛ basket la ballon ni fɛnw b'u bolo ne b'u la u bɛ ka taper ne ko hali yɛrɛ tun tɛ a tɔgɔ dɔn yɛrɛ ee ne ko nin fɛn in ka di ne ye ko ne bɛ don nin fɛn in na et c'est comme ça ne nana basket milieu de la tan cogo de la n nana basikɛti la n ye basikɛti daminɛ o la tan cogo la n taara bɔ disipilini dɔ de kan ka sɔrɔ ka na nin kɛ quoi o de y'a kɛ
ayiwa faamuyali sɔrɔl'o la asun jayi donc an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka sijan ni kɛnɛya ala k'o o di an n'i ma san bi duuru ɲɔgɔnna fila ala k'o fara an n'i si kan halisa ayiwa an b'a sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ ɲininkali sabanan min n'an b'o tɛngu i la i y'a fɔ i taara natation de la i ye basikɛtikɛlaw i donn'o na ayiwa an bɛ se k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛn na asu y'a daminɛ eh, santiri jumɛn na o kɔfɛ de y'a daminɛ kare kɔnɔ walima i intégrela ekipuba dɔ de la i t'a ɲɛfɔ an ɲɛna i nana i ye basikɛti daminɛ daminɛ cogo min na asun jayi o ye ɲininkali sabanan ye ka tɛngu i la su in na
awɔ ne ye basket daminɛ real de la ne ye basket daminɛ real la 85 ne nacogo filɛ nin basket la nin n y'a dege real de la ka fɛn bɛɛ kɛ real la ne ni kura ninnu an bɛɛ y'a dege real de la yen nɔ real ko de kɔni ye anw bɛɛ former basket la sinɔn an ma yɔrɔ an kun ma taa yɔrɔ fila kɛ fɔlɔ an y'a kɔni an perela an kɔni an bɛɛ perela k'a daminɛ real de la ne yɛrɛ kɔni y'a daminɛ yen nɔ de n'i ye ne selen basket la real de don parce que n ka base ɲɛna kojugu real de la ayiwa faamuyali sɔrɔla basi daminɛna real de la eh, i ka premier pas kɛra real de bamako la n'o ye nkɔsɔn bara ye ayiwa asu ndiaye k'a daminɛ real la 85 eh, asu ndiaye ye sadila sɔrɔ cogo di ani real sigi kɛra cogo di an bɛ se k'a dɔn asu ndiaye ye

mais n ma mɛɛn n ma mɛɛn a fɛn ninnu na mais ka an tiɲɛ yɛrɛ la a tournoi kadɛti ninnu na an tɛ se k'a fɔ kadɛtiw yɛrɛ don an bɛ se k'a fɔ ko minimu de don an kun ye minimu ye o kuma ne kun ɲɛ tɛ mɔgɔ la mɔgɔ min kun bɛ se anw na basikɛti la mali in kɔnɔ yan n'o kun tɛ yen mɔgɔ si kun tɛ se anw na k'anw to real la basikɛti la an y'o kɛ an ye minimu kɛ mɔgɔ tɛ s'an na an nana ka na junior fana kɛ mɔgɔ kun tɛ s'an na u komasera ka an kelen kelenninw nayɛlɛ ee fɛnkɛ fɛ équipe première fɛ ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ zera équipe première la musomanin tɔ ninnu ɲɛ kura ninnu bɛɛ ɲɛ ne zer'olu ɲɛ équipe fɛnkɛ la équipe première la ne ye dɔ kɛ yen nɔ sa après ça an kɔni an ma titiri kɔni sɔrɔ yen nɔ k'an to senior kunda ninnu na mais min kɔni ye a mini basikɛti ni fɛnkɛ ninnu ye an y'an seko kɔni kɛ real ye an y'an sekoba de kɛ awɔ faamuyali sɔrɔl'o la asu ndiaye eh, i y'a fɔ a ye catégorie eh, inférieur ninnu a ye titiri caman sɔrɔ la mɔgɔ tun tɛ s'aw la mais titiri ma sɔrɔ k'aw to première la ayiwa an bɛ se k'a dɔn real parcours bɛɛ bɛnna san joli ma eh, o kɔfɛ i bɔra real la san jumɛn ka transfert kɛ ka taa stade malien na stade malien tagali kɛra cogo di yala asu yera championnat de kɔnɔna na ni stade dirigeant bɔr'a nɔfɛ wa walima

ne sera basikɛti la joona i b'a fɔ i b'a fɔ ko i b'a fɔ ko sabula ko i b'a ko ala ala ka don sugu dɔ quoi mɔgɔ man ɲi i yɛrɛ da quoi ne sera basikɛti la joona kojugu o de la stadistew ɛ fosi kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ o tɛrɛn kelen de kun b'anw ni stade ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ bɔ real tɛrɛn na ka tɛrɛn dɔ tarawɛrɛse commune deux ka tɛrɛn kun y'o ye apɛrɛ i bɛ na stade tɛrɛn na stadistew ye ne ye yen nɔ de ka sɔrɔ ka na ni ne ye u fɛ yen nɔ

parce que ne sera basket la joona kojugu i y'a fɔ eh, i bɔra real la ka taa stade la a ma gɛlɛya wa i bɛ se basikɛti la o bɛ kɛ sabula tuma dɔ la don naturel bɛ yen dɔw mana baara min daminɛ dɔrɔn hali ni mɔgɔ m'a ɲɛf'u ɲɛna u bɛ s'a la o faamuyali sɔrɔl'o la ayiwa i y'a fɔ i bɔra real la ka na stade la eh, asu a nali fana nɔgɔyara ni fɛn bɛɛ lajɛlen stade sigi kɛra cogo di asu ndiaye yɛrɛ bolo yala i bɛna san min na i bɛ se ka hakili jigin année min na i bɔlen real la ka na stade la n'i y'a hakili jigin o la o kɔfɛ asu ndiaye ka stade sigi yɛrɛ kɛra cogo i nana ni stadistes y'i minɛ cogo di ani o parcours stade parcours i k'i da don o la k'o ɲɛfɔ yala asu ndiaye ye titiri dɔw sɔrɔ stade malien fɛ wa n'i ye titiri dɔw sɔrɔ i bɛ se ka hakili jigin o titiri la ani titiri min diyara i ye k'i to stade kɔnɔ ka tɛmɛ titiri bɛɛ kan ani i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ stade malien kɔnɔ i ka stade sigi yɛrɛ kɔnɔna na asu ndiaye o y'an ka ɲininkali wɔɔrɔnan ye su in na an bɛ min tɛnku i la
stade sigi kɛra ne bolo n bɛ se k'a fɔ n ko tare quoi n bɛ se ka tare fɔ ne bɔra real la ka na stade la stade sigi diyara n na parce que mɔgɔ fana ni i ne kunbɛnna stadistes ye ne kunbɛn gawusu n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna n'i tɛ se i tɛ se ka bonya équipe kɔnɔna na n'i tɛ se fɛn dɔ bɛ f'i ma ne bɛ taa kuma min na

o de diyara ne ni fɛn bɛɛ o kɛra o kɛra ne o kɛra ne ka avant-dernier doublé stade la plutôt après ne ka sɔrɔ ka équipe changer o la o sigi diyara n na stade sigi diyara n na yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de parce que n bɛ se k'a fɔ ko n ye n ye équipe nationale sɔrɔ ka n to a kɔnɔna la n ye fɛn caman sɔrɔ ka n to a kɔnɔna na
an b'a fɔ félicitations sabula eh, titiri doublé wolonfila caman b'a ka carrière kɛ ka ban asu ndiaye olu tɛ titiri yɛrɛ ye eh, ni mɔgɔ min ye chance sɔrɔ eh, ka se ka doublé wolonfila kɛ tɔn kelen fɛ eh, i dun ye tɔn wɛrɛ fana kɛ an bɛna an da don o la o b'a jira k'a fɔ k'i ye ŋana min ye ŋanaw ka ŋana dɔ ye donc an b'a fɔ félicitations ayiwa i y'a fɔ i ye nin bɛɛ sɔrɔ stade malien kɔnɔ eh, mais an bɛ se k'a dɔn k'a daminɛ 86 la i bɔlen real la ka taa stade malien na donc i y'a fɔ i ka avant-dernier doublé o kɛra 92 an bɛ se k'a dɔn eh, i bɔra stade la i nana joliba la eh, a ko kɛra cogo di ka bɔ tɔnba dɔ la ka na tɔnba dɔ la surtout i yɛrɛ y'a fɔ doublé wolonfila stade malien fɛ ka tila ka bɔ yen ka na joliba la eh, yala jolibistes de ye asu ndiaye yɛrɛ wa ou bien asu ndiaye y'a jugé a ye trophée caman sɔrɔ stade malien la an ka tɔn changer joliba na kɛra cogo di de asu ndiaye

ni transfert kun kuma kun sera ni i kun taara anw fɛ a bɛ k'i ɲɛna k'a fɔ ko eh, eh, gardiw de b'anw bara tellement que mɔgɔw tun bɛ ne garder ne kana bɔ ka taa jeliba la ça fait très longtemps jeliba kun ka di ne ye parce que i i i n ye image dɔ sɔrɔ stade la il fallait que n ka n ka changer ka taa yɔrɔ wɛrɛ la tuguni quoi ne ye n to hôtel la hirondelle kelen kelen in na ka n ka ka n ka lettre de démission ka fɛn bɛɛ kɛ mɔgɔ si t'a kalama ne ka taa stade na fo au retour la tunisie tunisie san an seginnen ka na mali la jelibistes taara ne kunbɛn aéroport la ka na ne y'an ka so ee ne ka jeliba naliya ma diya dɛ o kɔfɛ b'a fɔ ko bamakɔ ka wuli a kɛra ten tɔ de et puis ne fa ye jelibiste cent pourcent de mais mɔgɔ caman tɛ se k'a dɔn tɔnɔ sanjan ninnu de bɛ ne fa ka ko dɔn kosɛbɛ jeliba ko la o bɛɛ de ye yɛrɛ de ye ne na jeliba la i y'a fɔ eh, i nana joliba la a kuma cayara k'i to hôtel la ka se k'a bɛɛ ɲɛnabɔ jolibisiw tilala ka t'i kunbɛn asuncɛ ye eh, yala e yɛrɛ kɛra cogo di i seginnen ka na so m'a dɔn a kumamisɛnni bɛ caya a tubabukan n'a bamanankan a caman bɛ don ɲɔgɔn na mɛnɛkurakaw fɛ yen yala a donni kama a wagatinin kama kɛrɛnkɛrɛnnen na asuncɛ yɛrɛ kɛra cogo di sabula pression ka bon eh, i bɛ taa sɔrɔ i ka di mɔgɔ caman ye stade kɔnɔna na n'a fɔra i bɛ bɔ stade la ka na joliba la olu ka kuma bɛ caya caman ye fɛn caman k'i ye stade kɔnɔna na i bɛ bɔ stade la i bɛ na joliba la kumamisɛnnin cayara asuncɛ yɛrɛ tun bɛ cogo di a wagatini de eh, i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an y'o la asuncɛ yanni an ka taa eh, ɲininkali tɔw la o ye ɲininkali seeginnan ye ka tɛmɛ la su in transfert ko a ma transfert ko ma nɔgɔ mais gawusu a ma a ma fɛn kɛ ne na parce que ne ka fierté de kun don ka jouer joliba la ne ka sinon diri ne ka fierté de kun don c'est à dire dirigeantw nana lettre de démission a fɛnkɛ tan dɛ an b'a lasegin an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan tɔ ala ma hinɛ n bamuso la n bamuso ko k'asu ko équipe jumɛn ka di ye n ko ne kɔni ya n ko ni bɛ sa bi kɔni n ko bɛ sa joliba ko de la n ko min ye stade ye n k'a ka ɲi n ko ma fɛn kɛ n na dɛ mais ne yɛrɛ de dusukun tɛ équipe in fɛ tuguni n k'a ka ɲi ten tɔ n ko ye dɔ k'u ye ten tɔ n k'a ka ɲi n bɛ dɔ k'u ye donc n bɛ taa sisan nɔ mun ka di mun kun ka di n fa ye n ka jouer joliba la donc n fana y'o de kɛ joliba de kun ka di n fa ye n ka jouer yen nɔ ko mɔgɔ seko tɛ i bɛ den dɔ wele i bɛ den dɔ wolo i seko tɛ fɛn na quoi i tɛ se ka a bila sagoya da fɛ ni mun ka di den mun ye o b'o de kɛ dɔw o o o mɔgɔw bɛ yen nɔ ne tun y'o mɔgɔ sugu de ye a kun ka di ne fa ye ne ka jouer joliba la a kun kɛra cogo o cogo hali n'a kun kɛra ee ee kalo wɔɔrɔ de ne kun b'a jouer joliba la n y'o de fana kɛ fana joliba yɛrɛ de kun ka di ne asu ye joliba ka di ne asu ye ne ka fierté de kun ye joliba ye wa n sera an b'a dɔn k'a fɔ n ye mun kɛ joliba kɔnɔ fana ne b'a dɔn siga tɛ na eh, min ka di mɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ka rêve ye i bɛ sugo min na sugo ka se ka eh, lawaleya ayiwa faamuyali sɔrɔla an bɛ taa ɲɛfɛ ayiwa i y'a fɔ i nana joliba la dirigeant taar'i nɔfɛ joliba tun ka di ye i fa ye jolibisi donc eh, jolibisi den ko tɛ kɛ foyi ye jolibisi kɔ maliyɛnw ko ten wa stadiste tɛ kɛ dɔwɛrɛ stadiste kɔ i mana jolibisi faga cogo o cogo jolibisi de bɛ bɔ a kɔnɔ awa i nana joliba la an bɛ se ka dɔn a kɛra san jumɛn ani joliba sigi kɛra cogo di sabula eh, fanta jalo a y'a fɔ k'i tun y'ale ka ange gardien ye k'i to aw to stade la a nana joliba la e fana nana joliba la ayiwa yala a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna a période de kɔnɔna san kelen kelen de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ presque fanta jalo kura a n'a tɔw san kelen kelen de donna aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ nana ɲɔgɔn sɔrɔ joliba la joliba sigi kɛra cogo di stade sigi kɔni diyara doublé wolonfila i nana joliba fana na i partenaire kɔrɔw i ni minnu sera ɲɔgɔn fɛ stade la ayiwa joliba sigi ɲɛfɔ an ye dɔɔnin dɛ joliba parcours kɛra cogo di asu ye trophée sɔrɔ joliba la wa asu ye gɛlɛya sɔrɔ joliba la dɔɔnin ɲɛfɔ an ye o la asunjɛ o y'an ka ɲininkali kɔnɔntɔnnan ye ka tɛngu i la ne ka ne ka nali joliba la eh, n bɛ se ka fɔ n ye gɛlɛya n ye gɛlɛya min sɔrɔ parce que san min yɛrɛ la ne ye lettre de démission kɛ ka bɔ stade la ka na joliba la n nalen joliba la n nalen joliba fana la en même temps n ye contrat sɔrɔ tunisi n ye contrat sɔrɔ tunisi n tun kan ka taga yen nɔ o o san na 95 ma se ka jouer joliba fɛ n taara tunisi o la e o ko e, gawusu o gɛlɛyara an ma koyi n ka tagali la jelibisiw taara n kunbɛn aéroport la a kɔni n tɛ se ka da don detail o detailw bɛɛ la an k'o dɔw to yen nɔ ne taara tunisi ka taa san damadɔni kɛ tunisi n seginnen nɔ n nana ka na jouer joliba fɛ o la sisan n nana sɔrɔ kura bɛ yen fana jalo bɛ yen nɔ an ye stade sigiw kɛ ɲɔgɔn kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ la n nana sɔrɔ minnu bɛ yen nɔ u ye ne satisfait basket la kojugu mɔgɔ minnu don jeliba sigi yɛrɛ de diyara n bɛ se ka fɔ yɛrɛ anw yɛrɛ tun bɛ dekan dɔw kɛ dirigeant tun bɛ wariw dan an ni ɲɔgɔn cɛ an tun bɛ dekan dɔw kɛ jeliba la walahi ne ye stade sigi kɛ mais jeliba sigi la ma deli k'a ɲɔgɔn duman kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ tellement que basket nɔgɔyara an ma jeliba la cogo min na n ye titre sɔrɔ jeliba la n ye coupe du mali sɔrɔ n ye championnat fana sɔrɔ jeliba la ka tila ka kɛ vice champion d'afrique fana ye jeliba la
faamuyali sɔrɔl'o la asunjɛ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na o b'a to an bɛ taa o question na directement i nana joliba la san min na i ye chance sɔrɔ ka contrat sɔrɔ yala contrat in asunjɛ ye nafa sɔrɔ la a contrat tun bɛ jamana jumɛn na ani i ye san joli kɛ contrat la yanni ka segin ka na joliba AC kɔnɔna na an ka to joliba kelen kɔnɔna na o ɲininkali tannan ye ka tɛngu i la asunjɛ contrat ko kɛra cogo di nafa sɔrɔla la wa asunjɛ
Awɔ n ye nafa sɔrɔ a la Gasu, n ye nafa sɔrɔ contrat la, n ye nafa sɔrɔ a la nafa dan ye et puis n taalen yen nɔ, n ye club champion ta n'o ye Stade Tunisien ye yen nɔ, ka bɔ yen nɔ ka taa eh, Liban ka championnat arabu fana ta ni n ka club ye yen nɔ donc o bɛɛ y'a nafa dɔ ye, fɛnw sɔrɔla a kɔnɔna la. et puis dɔ farala expérience fana kan ka taa fɛ fana awɔ n bɔra o de la sisan n sɔrɔla ka na n ye san fila kɛ tunisi n bɔra yen nɔ n nana n seginna ka na joliba la awɔ a kɛra ten tɔ de faamuyali sɔrɔl'o la o b'a jira k'a fɔ ko asunjɛ san caman kɔfɛ stade malien kɔnɔ championnat na ka titre ta ka tila ka taa expérience ɲini jamana kɔ ka segin ka na joliba la ayiwa asunjɛyi ni jatew ka ɲi eh, o ye 99 yanfan ye joliba parcours kɛra cogo di asu ye san joli tigitigitigi kɛ joliba la ka se joliba première fɛ ani i ye titiri joli sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ i hakili b'u la an'o titiri ninnu kɔnɔ i ye min sɔrɔ joliba fɛ titiri jumɛn de diyara asunjɛ ye ka tɛmɛ titiri bɛɛ kan sabula i nana joliba la m'a dɔn i ni stade ka premier match o kuma bɛ sɔn ka caya dɛ k'a fɔ kuma bɛ sɔn ka caya caya asunjɛ da la a don salle kɔnɔna na i tɛ dɔɔnin ɲɛfɔ an y'o la o y'an ka ɲininkali tan ni kelen na ye ka tɛ wuli su ni asunjɛ
gawusu depuis ala ye ne da ne kɔni eh, ne, ne, ne tɔgɔ la ko tɛ ban ne tɔgɔ la ko ma deli ka ban mali kɔnɔna yan nɔ walayi bi kɔni n bɛ se ka fɔ alihamudulila sinon joliba la n ye titiriw sɔrɔ n ye coupe du mali ta 98 ni joliba ye et puis san mun dar'o kan o kɛra championnat ye je crois n ye championnat saba ɲɔgɔn fila ta ni joliba ye awɔ ala ma ɲinɛ an ka joueuse dɔ bɛ yen nɔ a bɔra laginɛ ka na san mun na o nana o yɛrɛ o yɛrɛ de san diyara an ye ni san bɛɛ ye walayi an ye basikɛti k'o la joliba ye sa mais mun yɛrɛ diyara ne ye joliba ko yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de la i b'a depuis ala ye depuis ala ye diɲɛ da o bɛ fɔ de ko n'aw taara kɔfɛ ko aw tɛna se ka fɛn sɔrɔ ka na an taara dakari an kɛra vice champion ye ka na coupe d'afrique la club champion an na don walayi supportɛriw y'an kunbɛn comme si ni an donna ni kupu de ye mali kɔnɔ yan nɔ parce que u y'an ka parcours lajɛ wɔlɔfɔw ye namara de k'an na pour que an kana kɛ champion a don a kɛra mankanba de ye u y'an ka point dɔw namara namara quoi goal average la o la o tɛmɛna o kɔni o diyara an ye dɛ sipɔtɛriw y'an kunbɛn cogo min na ayi ne kɔni ne mali mali bɛ ci an t'a ɲɔgɔn sipɔtɛri ye minnu ka na kunbɛli kɛ bilen o tɛ kɛ bila bilen hali balontannaw fɛ a tɛ kɛ yen siga tɛ na sabula eh, mali tɔn ka se ligue des champions africaine finale kɛnɛ kan o kɛra joliba ye ni n ka jatew ka ɲi min kɛra dakarikaw fɛ yen eh, maa caman tɛmɛna fana jalo kura caman y'i da don a la k'a fɔ namara kɔni kɛra wolofɔ yɛrɛ t'a la o ye ayiwa eh, an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni yala asunjɛyi a ye nin tɔgɔ bɛɛ sɔrɔ asunjɛyi n'i y'a ye belebele jamanjan don à peu près deux mètres yala asunjɛ an bɛ se k'a dɔn i bɛ basikɛti kɛ wagati min na asunjɛ yɛrɛ mesure tun ye mɛtiri joli à peu près mɛtiri fila don ou bien un mɛtiri quelque de don n'a y'a sɔrɔ i hakili bɛ mɛtiri hakɛ min la en même temps asunjɛ tun ye pivot de ye wa meneuse de tun na sabula ne kɔni b'a dɔn mais a ka mɛn asunjɛ yɛrɛ da kɔnɔ sabula caman bɛ k'an lamɛn sisan olu t'a dɔn asunjɛ tun bɛ pɔsi min kɛ ailière de tun don wa pivot de tun don wa ou bien meneuse de tun don asunjɛyi o ɲɛfɔ an ye yanni an ka taa ni ɲininkali tɔ ye o ye ɲininkali tan ni filanan ye

mais n ka point fort yɛrɛ tun ye dugumala de kosɛbɛ dugumala kɔni aa ayi o tun tɛ ne ni maa ni ɲɔgɔn cɛ ye dɛ o kɔni n tun fasalen don mais a tun tɛ kɛ n na dɛ
fasalen tun don a tun tɛ k'i la ayiwa an bɛ to o kɔnɔna na asunjɛ mɔgɔw b'a fɔ ko asunjɛ a kɔnɔma don a bɛ basikɛti kɛ asunjɛ den fitinin tun b'a bolo a bɛ basikɛ yala o asunjɛ de don wa ou bien asunjɛ wɛrɛ de don a kɔnɔma a ye basikɛti kɛ wa den fitinin ni asunjɛ b'a to kɔfɛ ka na basikɛti kɛ i b'a fɔ foyi t'a la yala o kuma in tiɲɛ don wa ou bien eh, tiɲɛ tɛ de asunjɛ
o kuma o ye tiɲɛ ye n kɔnɔma ye basikɛti kɛ ka fo sept mois n y'a jɔ o la sept mois la n ye basikɛti jɔ après n jiginnen n ka quarantaine tɛmɛnen tuguni n kɛla ka taa a daminɛ tuguni awa a kɛra ten to asunjɛ kelen kelen de don n kɔnɔma ye basikɛti kɛ n jiginnen n ka quarantaine fana tɛmɛna dɔrɔn n taara a daminɛ tuguni ni n bɛ n to match la sisan nɔ ni temps mort ninnu ni fɛnw kɛra sisan nɔ n bɛ n b'a fɔ n ko ka na ni n den n bɛ taa ka taa vestiaire jukɔrɔ la ka taa n sin ko ka segin ka na ka na sin di den ma ka sɔrɔ ka don terrain kɔnɔna la awa a kɛra ten tɔ a fitinin bɛ n bolo kɔni n ka petini
tɛmɛnen ka asunjɛ eh, an hakili b'a la eh, kɔnɔ girima caman b'a la ko a ah, ko ni muso ye k'a tɛ hinɛ a yɛrɛ la ko kɔnɔ bɛ ka girinya ko bɛɛ la k'a bɛ basikɛti kɛ eh, tile bi naani dafara hali kalo kelen ma yɛlɛ o kan asunjɛ ye basikɛti daminɛ o b'a jira k'a fɔ ko i tun bɛ baara min na a kanu b'i yɔrɔ ayiwa i bɔra ka an bɔra ka denko fɔ sisan hakili la salon an tun b'i denkɛ i y'a fɔ den saba de b'i bolo a bɛɛ cɛmannin ye kɔrɔbalen kɔni an tun b'o ye basikɛtikɛyɔrɔ la mais ɲinan bɛɛ an m'a ye yala an b'a kalama kɔni ale bɛ basikɛti yala a dɔgɔnin min bɛ basikɛti kɛ wa ani kɔrɔbalen kibaruya bɛ cogo di bibi in na sabula an famana k'a ye salle kɔnɔ eh, ɲinan eh, asunjɛ awɔ ne denw bɛ basikɛti kɛ eh, tɔ fila mu u bɛ basikɛti kɛ u bɛɛ y'a daminɛ réal de la u bɛ réal de la ne ka cɛmani fila fitinin fila ninnu u fila bɛɛ bɛ réal la u kɔrɔkɛ ale bɛ faransi ale ni eh, siga ka petini bɛ centre de formation dɔ la nancy nin kɔni y'ale troisième année ye yen nɔ nin y'ale san saba ye yen nɔ siga ka petini b'a a deuxième année na u bɛ yen nɔ u bɛ kalan na u bɛ basket fana kɛ en même temps u bɛ faransi yen nɔ awɔ a bɛ a bɛ yen nɔ eh, a tɔgɔ di nancy centre la awɔ u bɛ yen nɔ u fila bɛɛ bɛ yen a y'u dɛmɛ ni dugawu ye dɔrɔn mali ko don
ni ala sɔnna an ka dugawu b'a yɔrɔ eh, k'a k'a jija a k'a sen da a ba sen da nɔ na sabula ba in ye tɔgɔ caman sɔrɔ basikɛti o kɔnɔna na eh, ayiwa an bɛ to an n'i bɛ to ɲɔgɔn fɛ halisa asunjɛ i ye stade kɛ i ye joliba kɛ i ye trophée sɔrɔ nin bɛɛ la équipe nationale parcours kɛra cogo di asunjɛ ye mali équipe nationale kɔnɔ ye eh, jagoya la ɲininkali bɛ kɛ sinon a ma se ɲininkali la eh, an b'a dɔn k'a fɔ i ye équipe nationale kɛ yala e ye ka équipe nationale o wagatiw y'a sɔrɔ cadet ko tɛ yen coupe d'afrique cadet ko tɛ yen junior ko fana tun tɛ ten kosɛbɛ eh, yala i ye coupe d'afrique tan ni mali ye wa i ye sélection joli kɛ équipe nationale fɛ n'a sɔrɔ asunjɛ hakili b'a la n'a sɔrɔla i ye coupe d'afrique fana ta faso maliba fɛ i da don a la i k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ani i ye san joli kɛ

n mɛɛnna sélection na mali la kosɛbɛ n mɛɛnna yɛrɛ yɛrɛ de ne bɛ se k'a fɔ ne ka génération na bɛɛ ye a dabila ka sɔrɔ ne kun b'a la dɔɔni ne ka équipe nationale laban kɛra 2004 2004 mozambique an nana dɔrɔn ne ye basket dabila o kuma a kɛra yen nɔ de et puis n sera demi finaliw la yen fana awɔ alors n ye caman kɛ mali

an bɛ segin an kɔfɛ dɔɔnin an bɛna stade malien real an b'a daminɛ real de bamakɔ la fɔlɔ i y'i ka premier paw kɛ yɔrɔ min na ka na stade malien na ka na joliba ac la ka na équipe nationale kɔnɔ mais nin tɔn saba ye mali tɔnba saba don asunjɛ ye nin saba bɛɛ kɛ asunjɛ i ka carrière kɔnɔ real fɛ stade fɛ joliba fɛ yala basikɛti maci jumɛn de bɛ yen vraiment ni asunjɛ yɛrɛ ka carrière yɛrɛ kɔnɔ vraiment hali n'a y'a sɔrɔ asunjɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ n'a hakili jiginna nin na dɔrɔn vraiment a b'a ka journée ko bɛɛ tiɲɛ hali n'a y'a sɔrɔla e ka carrière yɛrɛ kɔnɔ ntolaci jumɛn de bɛ yen vraiment n'a kɛra souvenir duman ye asunjɛ bolo hali n'i ye asunjɛ nɛni n'a diminen don n'a hakili jiginn'o ntolaci la dɔrɔn a bɛ nisɔndiya i t'an hakili jigin olu la wa eh, asunjɛ n'a bɛ f'o ma ko eh, mauvais souvenir ani bon souvenir asunjɛ o ye ɲininkali tan ani wɔɔrɔnan ye ka tɛmɛ la su in na.
Eh, gasu n b'a daminɛ mauvais souvenir la fɔlɔ souvenir souvenir min ye ne tɔɔrɔ yɛrɛ diɲɛ kɔnɔ k'an k'an tɔɔrɔ fo fo k'a dama tɛmɛ o kɛra k'an to joliba de la. à la dernière seconde stade ni joliba de kun don coupe du mali finale la an ye a y'a sɔrɔ wɔlɔfɔ dɔ b'an fɛ yen nɔ ko lafiya o kun y'an ka entraîneur ye ala ma hinɛ a la an ye kuma fɔ temps mort la a y'an wele o y'a sɔrɔ seconde de kun don lancer franc kun dilen don ee sadio sangare de ma a don sadio b'a kɔnɔ ne b'a kɔnɔ ee kura b'a kɔnɔna la nabintu b'a kɔnɔna la ani e, amsetu je crois Euh, sisan nɔ lancer dira eh, nabintu eh, fɛngɛ ma sajo ma plutôt ko sa an ko sajo ma sajo a ka se ka kelen don o la n'ale ye kelen don sisan nɔ ka kelen jɛ n'a ye kelen jɛ an b'a accompagner ne ni laginɛkadenni wa an ye fɛn bɛɛ an kɔrɔla an b'a kɛ entre hali entraînement ni fɛnw na ala eh, nabintu pardon nabintu ye eh, eh, sajo y'a fili k'a jɛ ne ne bolo ma se ka ballon sɔrɔ k'a accompagner ka ɲa ne ye ballon ci k'a di nabintu ma nabintu y'a fili dɔrɔn match banna stade y'an ci o coupe du mali la aa o mɔnɛ bɛ n na bi dɛ o y'a sɔrɔ n dɔgɔmuso bɛ jouer la stade la hali sini ni ye n bira la a bɛ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ n ka n ka n yɛrɛ faga a ko la quoi a mɔnɛ de bɛ n na walayi o kɔni o kɛra mauvais souvenir ye souvenir dumanba yɛrɛ kɛra ne yɛrɛ min yɛrɛ diyara ne ye yɛrɛ yɛrɛ o kɛra club champion ye vraiment aw bɛ taa aw tɛ kɛ fosi aw bɛ taa kɛ buguru ye ka na e b'a mali la aw b'o kuma de fɔ mais anw taara anw ye basikɛti kɛ anw ye basikɛti kɛ an mana tila an kun mana tila dɔrɔn i b'a sɔrɔ micro micro jɔlen don bɛɛ bɛɛ kɔrɔ bɛɛ wɔlɔfɔ wɔlɔfɔ bɛ ka fiɲɛ kan de k'an ɲininka u t'a dɔn an ni basikɛti bɔra yɔrɔ min na mais an y'a kalan de an y'a kalan joliba la de a b'a a kun b'an jeli la quoi an jeli o kɔni o ye ne ka souvenir dumanba ye yen nɔ kɔni vraiment eh, dernière seconde na i bugɔlen coupe du mali la eh, a ma nɔgɔn donc an bɛ se ka fɔ mauvais souvenir ye wa eh, i bɛ ka ligue des champions min fana fɔ mali ta aw ta wagatiw la n hakili la équipe nationale fara clubw kan bɛɛ bɛ éliminer depuis premier tour la mais eh, dakarikaw fɛ yen 99 ni n ka jatew ka ɲi yani 2005 cɛ an kana ta yan donc eh, mali tun ma se final la ni wɔlɔfɔ yɛrɛ ka namara tɛ n hakili la asunjayi aw ka génération vraiment eh, joliba an bɛ se ka fɔ 82 83 ninnu kɔfɛ eh, aw génération ɲɔgɔnna famana ka na joliba la ayiwa asunjayi an n'i bɛ to ɲɔgɔn bolo halisa asunjayi ye nin parcours ba in bɛɛ kɛ basket la a ye trophée caman sɔrɔ yala asunjayi yɛrɛ a ye kalan kɛ ka se eh, sanfɛ kalanso la wa sabula sport ni basket bɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔw fana bɛ yen n'u bɛ sport la u bɛ kalan bila yala asunjayi ka nin génération nin temps bɛɛ kɔnɔ yala asunja ye kalan kɛ wa i ye diplɔmu sɔrɔ wa asunjayi o y'an ka ɲininkali tan ni wolonfilanan ye ka tɛmɛ la awɔ eh, gasu n kalanna n kalanna ka n kɔni ma se lycée ni fɛngɛ ninnu na mais n danna neuvième na quoi n ye neuvième kɛ awɔ eh, n ye seko kɛ yen nɔ quoi i y'a faamuya n ye seko kɛ neuvième na sinon n kalanna ma diplɔmu ye ekɔli ko ninnu diplɔmu ye n kɔni m'olu sɔrɔ min ye ntolaci ninnu ni fɛnw ɲɔgɔn o diplɔmuw b'an bolo awɔ faamuyali sɔrɔla o la asunjayi i ye dɔ kɛ sabula dɔw dan ye première année ye dɔw yɛrɛ ma ci ka taa lakɔli la n'i sera kɔnɔntɔn na i ye caman kɛ ayiwa asunjayi an bɛ segin ka na joliba kɔnɔ dɔɔni asunjayi i bɛna san min na ni n ka jate ka ɲi 95 yan fan don e ka dege karamɔgɔ tun ye jɔni ani dege karamɔgɔ jumɛn e ka kariyɛri kɔnɔna na Eh, ni dege karamɔgɔ min ye asunjayi impressionné ni eh, asunjayi yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o de y'a kɛ basikɛtikɛlaba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ o y'an ka ɲininkali tan ani seeginnan ye ka tɛngu i la i ka dege karamɔgɔ i nana joliba la san min na jɔni de tun bɛ yen ani jɔni ni jɔni de ye degeli k'i kunna eh, dege karamɔgɔya la k'i to joliba AC o kɔnɔna na asunjayi mm, san min na ne bɛna joliba la ne nana sɔrɔ tanti fifi bɛ yen nɔ mais fifi ma mɛɛn yen nɔ o san bɛɛ la fifi fifi bɔra yen nɔ o kɛra ne yɛrɛ ka dugutagaw ye parce que ne bɔra o moment fana la tuguni ka taga eh, côte d'ivoire n bɔra o moment kɔnɔna la n seginnen ka na n na ne nana ka na sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko wɛnti a bɛ taa salle kɔnɔna la wɛnti tun bɛ yen nɔ viyejan fana tun bɛ yen nɔ sɛgɛn kɔrɔkɛ viyejan o fana tun bɛ o tun bɛ cɛw fɛ yen nɔ mais u tun bɛ to ka na an dege u tun bɛ na an ka terrain na yɔrɔ cɛw ni musow ka terrain bɛɛ b'a dan ma c'est après ça u sɔrɔla ka wɔlɔfɔkɛ in wele ka na an fɛ yen nɔ lafiya ture tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a lafiya kun ye entraîneur ba ye mais entraîneur min ye ne impressionné basikɛti la k'a fɔ ko ne kɛra joueuse yɛrɛ yɛrɛ ye zito de ye ne kɛ joueuse yɛrɛ yɛrɛ ye bɛgɛ ye ne dege basikɛti la dɛ o kɛra o y'an ka degeli karamɔgɔ ye k'an to réal la a kɔni ye n dege n ye fɛn bɛɛ sɔrɔ mais ka tɔgɔ ni fɛnw diya basikɛti la k'a fɔ ko ne kɛra tantɔ o ye zito ye parce que zito de tun bɛ se ka kariya ka ne wele k'a ci ɲɛ kan ka fara ɲɛ kan pour que n ka se ka n ka se ka fɛn dɔ kɛ ka ɲa n'i sɔnna bugɔli ma walayi i bɛ kɛ joueuse ye gawusu n'i sɔnna entraîneur lamɛnni ma i bɛ kɛ joueuse ye o de b'an ka sisan basikɛtikɛlaw jɛ mali la yan siga tɛ n na i ka dege karamɔgɔ n'i b'a lamɛn a mana fɛn o fɛn f'i ye e mago bɛ a ka dɔnniya de la walasa i ka kɛ eh, athlète ɲuman ye i ka kɛ balontanna ɲuman ou bien basikɛtikɛla ɲuman an bɛ foli kɛ emile fofana zito ye eh, nin waati in kɔnɔna na eh, kunasinin asunjɛ n bɛ n den ka o baroni dɔgɔkun dɔ in kɔnɔna na zito ko n ma a ko gawusu n tɛ taa dɛ ko dɔ ko n ma ko n ka taa basikɛtikɛyɔrɔ la ko denmisɛnninw bɛ un deux trois kɛ karidasi la n ko walayi ko n tɛ taa dusukasi ka taa faga yen nɔ n ka sa ka sɔrɔ n sa wagati ma se ko mais ko denmisɛnnin k'u ye basikɛti kɛ k'a nin ko mais ko play-off fana na k'a tɛ taa ko a b'a wakili kan donc an bɛ emile fofana zito fo a fana a ye tɔnba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ asunjɛ ye ayiwa an b'a sɛnsɛn ka taa ɲɛfɛ sabula bi jɛmukan a b'a fɛ ka se a kuncɛ ayiwa asunjɛ i ye nin tan bɛɛ lajɛlen kɛ yala asunjɛ ye dege karamɔgɔya a y'a kalanw boloda wa asunjɛ an y'a ye i waati dɔɔni kɛ stade staff kɔnɔna na mais sisan an ɲɛ b'a la asunjɛ tɛ joliba staff la a tɛ stade staff la dege karamɔgɔya de man di asunjɛ ye wa ou bien jumɛn kelen de don i tɛ dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la asunjɛ

ne fɛn dɔw bɛ yen ne tɛ se k'a supporter ne asu tɛ ne dusukun tɛ se bien vrai que ne tigɛra n kɛra joueuse ye ka tɛmɛ dɛ n y'a kow ɲɔgɔnnaw vécu ka tɛmɛ mais an ka anw anw ta ni ninnu ta non kelenw tɛ e yɛrɛ bɛ salle kɔnɔ e b'a ye ne ye kuma dabila ne bɛ ne ye yɛlɛ o yɛlɛ i b'a sɔrɔ jisuma de bɛ ne bolo walima fɛn sumalen dɔ bɛ n bolo ni fɛn dɔ kɛra n b'a min ne ko ko ɛ n k'ala kana ne faga k'a bɔ n denw kɔrɔ jito ye mun fɔ a ma cɛ a ma nkalon tigɛ dɛ jito ye tiɲɛ de fɔ n k'ala kana n faga k'a bɔ n denw kɔrɔ basikɛti in kama ne tɛ se ka mɔgɔ dege e y'a ye o tempérament bɛ n na ne tɛ se a ka ɲi ta
faamuyali sɔrɔl'o la bɛɛ n'i ka tempérament don ka kɛ basikɛtikɛlaba ye mais généralement ko sportif ba a dege karamɔgɔba o man ca kosɛbɛ ayiwa asu njayi i ye nin tanba in bɛɛ kɛ espérance b'i la asu njayi aw ka génération 95 fana fɔ 2004 la i ye basikɛti bila asu njayi o wagati ani sisan joliba en tant que ancienne joueuse du joliba sisan joliba ka maci presque an bɛ se k'a fɔ a 99 pourcent a bɛɛ bɛ k'i ɲɛna salle kɔnɔ yen asu njayi différence jumɛn b'aw ka génération ani sisan génération cɛ dakura damadɔ la i k'i da don o la k'o ɲɛfɔ an ɲɛna joliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na gawusu différence mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ de un kan anw ka génération ne fana jalo amisetu sajo walahi tulonkɔ kuma ka bɔ a la anw kɛlen ko famille i bɛ famille dɔn wa anw ye famille de ye joliba la a bɛ daminɛ fɔlɔ an ka an ka an ka an ka n'i y'a mɛn i bɛ taa n'i y'a mɛn i bɛ taa équipe wɛrɛ ci a bɛ daminɛ terrain pere de la mais an kun bɛ ɲɔgɔn ci terrain na i n'a fɔ an ka ɲɔgɔn faga wɛnsɛn kelen kɔnɔ mais entraînement ma ban an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ taga so an bɛ taa so mais n'anw ni mɔgɔ mɔgɔ ye ɲɔgɔn bɛn o la sa a o ye cili da ye dɛ ee an ka sisan basikɛti ni sisan anw anw ta ni ninnu ta différence ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que taa sisan joueuse t'a dɔn ni nin moment nin na ni ne ye ballon sɔrɔ n kan ka taa nin fɛ o tɛ yen an don an b'a dɔn de a kɛ i n'a fɔ dɔn de kun don an bolo quoi hali an ɲɛ tugula an bɛ ballon bila i bɛ t'a ta i b'a dun ɛ gawusu an bɛ salle kɔnɔ yen nɔ ni n'an tɛna sa ne yɛrɛ ne ko n ko ne bɛ kuma daminɛ ne tɛ ban kan dɛ mais ne bɛ sɔn ka sa ka entraîneur ninnu to yen ne bɛ n yɛrɛ lafiya parce que ni ne erɛri erɛri ne sigilen telefɔni de bɛ ne bolo ne bɛ banc mɔgɔw wele ka taa fɔ karisa k'a kɛ tan wa ne y'o bɛɛ bila ne y'o bila ne ko ne kunasini bɔla a la ne ko ne t'o kɛ tuguni bi n taara n sigi telefɔni bɛ n bolo n ma b'u wele n ma fosi n ko ne bɛ n yɛrɛ ne bɛ n yɛrɛ lafiya mais ni maci banna n kan ka mun fɔ n b'o fɔ e gawusu dusukasi bɛ ɲini ka na mɔgɔ faga salle kɔnɔna la han i n'a fɔ an k'an da ka sa ne ko ne tɛ sa dɛ n denw bɛ n kɔ ne tɛ sa an si tɛ sa eh, asu njayi ni ala sɔnna waati bɛɛ n'a a cogoya don wa waati bɛɛ n'a a génération don eh, différence bɛ yen ayiwa asu njayi eh, aw minnu ye ancienne joueuse i y'a fɔ aw ka génération aw bɛnnen tun don yala aw yɛrɛ dama amisetu mayiga kura a bɛ ɲɔgɔn kalama wa a bɛ jolibako kuma fɔ wa aw bɛ ka dɛmɛ jumɛn don en tant que anciennes joueuses a ka tɔn kɔrɔ ma aw bɔlen basket la nin waati o kɔnɔna na sabula tuma dɔ la supporters b'a fɔ ko anciennes joueuses u ti entraînement kɛyɔrɔ la an kɔni bɛ se ka seereya an b'a danganiya an bɛ Asu Njayi an b'i ye vestiaire kɔnɔna na Fana Njayi san fila laban in kɔnɔ ale nana gɛrɛ équipe la aw minnu ye anciennes joueuses ye yala aw bɛ ka labɛn jumɛn kɛ walasa gɛlɛya minnu bɛ yen sisan Eh, denmisɛnninw bɛ se k'aw ka niveau kɔrɔ sɔrɔ tɔn a kanu bɛ se ka don aw la i b'a fɔ a kanu tun bɛ aw la cogo di Asu Njayi welekan jumɛn b'i bolo ani laɲini jumɛn bɛ aw bolo aw anciennes joueuses eh, walasa tɔn in gɛlɛya min bɛ yen sisan faamuyabaliya min bɛ joueuses yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ terrain kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na Asu Njayi
awɔ gaso an bɛ ɲɔgɔn kalama an minnu bɛ an bɛ ɲɔgɔn kalama minnu bɛ kɔfɛ u n'an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que an bɛɛ bɛ tɔn kelen na an ka an n'an ka balontannaw an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu an n'an ka balontannabaw bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu ani minnu sera basket la an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu k'a daminɛ tata jɛnɛbu ninnu na mama jɛnɛbu tata kamisa bɛɛ bɛɛ lajɛlen tata fifi ninnu an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama anw yɛrɛ ka génération ne yɛrɛ ne bɛ se k'a fɔ ne jɛ taa nin génération in bɛɛ fɛ mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama an bɛ tɔn na tɔn mun an ma min kɔ an ma ɲɔgɔn kɔ bila hali sini hali sisan sisan sisan sisan ne ni ne tilala ne bɛ yɛlɛ an ka site kan an bɛ baro ni fɛnw daminɛ n ma deli k'a ɲɔgɔn duman ye walahi an bɛ site min b'an bolo la famille du joliba ma deli k'a ɲɔgɔn ye ladiri ladiri ladiri ladirikan gansan de bɛ yen non walahi an faw bɛ yen an baw bɛ yen non u b'an n y'o ma deli k'a ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn kalama kojugu kojugu kojugu tɔn in kɔnɔna la mais labɛn min b'an bolo an kɔni an tɛ se ka fɔ fɔlɔ parce que dɔgɔninw tɛ se ka kɔrɔw avancer ko la ka bila kɔrɔw ɲɛ ko la fɔlɔ an b'a to n'an kɔrɔw ye fɛn dɔw fɔ an ɲɛna n kɔni b'a dɔn labɛn dɔw bɛ senna minɛ mais n'Ala sɔnna a ma aw yɛrɛ a bɛ kɛ kunnafoni ye ka da aw yɛrɛ tulo kan don ta nataw la eh, kunu b'a fɛ ka se siɲɛ na an ka eh, avant-dernière question Asu eh, an tun y'a fɔ kuma kɔnɔna na aw minnu ye anciennes joueuses ye yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama aw ka génération bɛ ɲɔgɔn kalama aw minnu sera ɲɔgɔn fɛ Joliba AC kɔnɔna na hali n'a sɔrɔla yala aw bɛ wulikajɔ la wa ka se ka dɛmɛ lase tɔn ma don nataw la Asu Njayi o y'an ka avant-dernière question ye ka tɛngu la yanni an k'an kɔ kɛ nakɔ kɔrɔlen sabula Eh, bi ta ye a ma nɔgɔya depuis 16 heures eh, an bɛɛ lajɛlen b'an sen kan donc fɔ nin waati in na o bɛɛ bɛ joliba kanu de fɔ asu njayi donc o y'an ka avant-dernière question ye ka tɛmɛ la su in na
gasu welelikan min bɛ ne bolo vraiment o ye n'i y'a mɛn n'i y'a mɛn tolon ka di o ka sɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ la ne ma fɔ n ko bɛn tɛ club in na dɛ mais il faut que mɔgɔw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma halisa ka anw to joliba la ko mun bɛ yen sisan nɔ an t'o dɔn fɛn minnu don olu tɛ anw intéressé parce que anw yɛrɛ k'an to yen an mago mana jɔ diɲɛ fɛn fɛn na an b'a fɔ dirigeants ɲɛna u bɛ n'a d'an ma n tɛ bi dɔn dɛ n tɛ bi dɔn parce que n tɛ staff la n t'a kalama bɛ cogo min na mais an mago kun mana jɔ fɛn o fɛn na an ka internat kun bɛ kɛ hɛrɛmakɔnɔ de n'an mago jɔra fɛn fɛn na u b'a di an ma n tɛ bi dɔn a bɛ se ka kɛ promesse talen tɛ denmisɛnninw ye a bɛ se ka kɛ promesse talen dɔw ye mais o bɛɛ ye o bɛɛ ye détail wɛrɛ ye mais seulement n'i ma ɲa k'a fɔ ko ni ni couleur mun ka d'i ye k'a b'i dusukun na n'i y'o culotte don k'o maillot don ɛɛ gasu ne bɛ sa de n bɛ basikɛti k'o la dɛ parce que i ka avenir dɔ de don n'i y'a mɛn n'i y'a mɛn i bɛ taa équipe nationale la i ka club de don donc n'i y'a mɛn i sera équipe nationale la i ye fɛn dɔ de k'i ka club ye o de la i taara équipe nationale la mais n'a tɛ k'o visage yira la mɔgɔw la aw bɛ se ka taa équipe nationale la cogo di il faut que denmisɛnninw k'o bila u kun na n bɛ basikɛti kɛ u ba i ɲɛ b'u la ta a ka d'u bɛɛ ye u ka jouer équipe nationale la mais i bɛ dugumata de pere ɲini fɔlɔ club de club ka girin ni équipe nationale ye bien vrai que an bɛ drapeau de don ka mali représenter dɛ mais club de y'a bɛɛ ye fɔlɔ i b'a d'i ka club de ma après i bɛ taa jouer fɛnkɛ la ladilikan min kɔni bɛ ne fɛ ne bɛ taa de temps en temps entraînement kɛyɔrɔ la n bɛ t'u lajɛ mais pas pas toujours parce que ne bɛ taa équipe nationale fana ka entraînement kɛyɔrɔ la n bɛ taga yen nɔ o ye don o don ye sisan nɔ n bɛ taga yen playoff in de y'a to an tɛ ka taga la ne kɔni mais ne bɛ fɛn fɛn ɲini k'a f'u ɲɛna u ka mɔgɔw lamɛn n'i ye mɔgɔ lamɛn i bɛ expérience sɔrɔ wa i bɛ kɛ grande joueuse ba ye mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ala sɔnna eh, an bɛ dugawu k'o la halisa bɛn ni kelenya i y'o min fɔ ala k'o sinsin an ka joliba duba kɔnɔna na ala ka tɔn in ala ka a yiriwa asu njayi ayiwa n tun ko dernière question kuma kuncɛ kuma na asu njayi i bɛ ka playoff lajɛ yala chance bɛ joliba bolo ɲinan an ka se ka kɛ ŋana ye wa Eh, politique tun ye fila ni kana wolon kɛ bi alihamudulila denmisɛnninw sera ka mɔnɛ bɔ an na dɔɔni hali n'a sɔrɔla deuxième journée a gɛlɛyara sabula an yɛrɛ famana ka ɲɛji bɔ ni eh, deuxième journée in ta tɛ denmisɛnninw ka basikɛti kɛcogo an filila joliba ma yala asu njayi en tant qu'expert i ye basikɛti kɛ i bɛ caman dɔn na yala chance bɛ joliba bolo eh, sini ni sinikɛnɛ ka se ka baara kɛ basikɛti in na wa n'o ye playoff kɔnɔna ye ah,
i bɛna ko jan su in na dɛ mais euh, euh, ko mɔgɔ ka euh, club de cœur don a e, gasu u kɔni ye basikɛte min kɛ bi an bɛɛ tun bɛ sali kɔnɔ basikɛte pɔrɔpu dan sans commentaire quoi u kɔni ye basikɛte min kɛ bi n'u sera ka segin a kan sini alihamudulilayi ɛ mɛ gasu denmisɛnnin ko don dɛ basikɛte fana don mɛ a ka di bɛɛ ye a ka di an bɛɛ ye ala k'a don an garisɛgɛ la o de ka di an bɛɛ ye mɛ u ye min kɛ bi n'u kɔni seginn'o kan aa o b'an na satisfɛ kɔni o la ne ne bɛ jisuma min ban ne b'a dabila n kɛrɛfɛ o la sini awɔ sɔnna i tɛ jisuma caman min eh, an bɛ ɲɛ degu bɔ i terimuso la asa sumare nin waati in na n'ale y'an baaraɲɔgɔn ye ortm na a tun gɛlɛyara match daminɛ wagati mɛ jigisigi bɛ yen ni ala sɔnna ala eh, vraiment yani an ka kuma laban di ɲɔgɔn ma an bɛ foli belebeleba an b'o k'i ye asu njayi nin b'a jira an na siga t'an na an b'a jigiya k'a fɔ tɔn in a kanu b'i yɔrɔ sabula n y'a fɔ depi nɛgɛ kanɲɛ tan ni wɔɔrɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan sali kɔnɔna na ka bɔ sali kɔnɔ ka n'i sigi ka ɲininkali jaabi madala ni dumunikɛ yɛrɛ tan sɔrɔla la o bɛ tɔn kanu kofɔ ayiwa fanisi club sewa sport mɔgɔw ko yala ko ni wele bilala asu njayi ma siɲɛ wɛrɛ ɲininkali la ko asu njayi bi sɔrɔ wa an kɔni b'a jigiya yanni i k'o jaabi k'a fɔ i bi sɔrɔ sabula i y'a preuve jira k'a fɔ ko tɔn in k'a kanu b'i yɔrɔ wa fanisi club sewa sport groupe whatsapp don min kɛrɛnkɛrɛnnen don aa n'i y'a sigi maa kɛmɛ kɛmɛ maa bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn tilancɛ tɛ mɔgɔ la an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen joliba supɔtɛri a kanubaa walima joliba kunnafonidila o dama de bɛ gurupu in sanfɛ wa gurupu in ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ aw minnu bɛ yen i b'a fɔ bi caman bɔra a kalama asu ka parikuru kɛra cogo di eh, sabula caman tun bɛ ezite sitadisi don a bɛ tan a bɛ tan bɛɛ y'a dɔn bi asu ka club de cœur joliba don wa a fa ye jolibisi n y'a fɔ jolibisi n'i y'a faga cogo o cogo a tɛ kɛ foyi ye jolibisi kɔ yala ko asu njayi a bɛ layidu di k'a fɔ siɲɛ wɛrɛ n'a welela kɛnɛ in kan a bɛ na wa o tɛmɛnen kɔfɛ folikan ani laadilikan minnu b'i bolo halisa ka ɲɛsin gurupu in ani tɔn yɛrɛ ma asu njayi yanni an ka bɛn da ɲɔgɔn ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma an jɛlen don tɔn min na n'o ye joliba athletic club de bamako ye rouge et vert ala ka tɔn in ala k'a taa ɲɛ halisa asu njayi
amina yarabi gasu ala k'an to ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ eh, fans club sewa sport mɔgɔw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo parce que ne yɛrɛ famana nin ɲɔgɔn ma n famana nin ɲɔgɔn interview ma tiɲɛ yɛrɛ la n ye dɔw kɛ sa mɛ n famana nin ma gasu yɛrɛ foli badabada b'i yɛrɛ ye fɔlɔ wa n bɛ joliba supporter bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a daminɛ eh, eh, Eh, tonton sajan o ye n fa yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ye fɔlɔ n b'o pere fo bɛɛ ɲɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo joliba kɔnɔna la n'ala sɔnna ma n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ joueuses ye n ka foli bɛ n teriw ye n ka foli bɛ n baw ye joliba kɔnɔna la n ka foli bɛ la famille du joliba an ka groupe min bɛ yen nɔ ala k'a ko taa ɲɛ ala k'an to ɲɔgɔn bolo halisa ala k'an tulo don kibaruya dumanw na an n'an ka balontannaw an bɛ ɲɔgɔn kalama basi fosi t'an na alihamudulilayi walayi an ka di wa an bɛ kɔrɔlenw dɔrɔn de fɔ an ka fɛnw kan yanni émission yɛrɛ ka daminɛ makan makan lebiri ko ne ma ko k'a fɔ n ɲɛna ko k'a fɔ ne ɲɛna ko kɛlɛ tɛ dɛ ko kuma ɲɛfɔ de don parce que ko ne ka fɛn bɛɛ ye kɛlɛ ko a minɛ k'a kara kɔnɔ ko yala k'o ye jumɛn ye n ka supporteur de tun ye ale ni daru ye n'an donna internat la équipe nationale la o ni ne de tun ka di kojugu ka tɛmɛ bɛɛ kan walayi n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen joliba tɔn bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ani ne yɛrɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye samu ye samu n ka foli b'i ye bi n ka foli bɛ bɛɛ bɛɛ joliba supporter bɛɛ wa an bɛɛ ka jɛ ka duwawu don ala ka sini ta ye ala k'a nɔgɔya an ye merci gasu merci beaucoup vraiment n'ala sɔnna a ma n'a mago jɔra an na kuma o kuma a bɛ n sɔrɔ sinon an sɛgɛnnen don mais depuis an nana an ma dumuni kɛ fɔlɔ mais a ka ɲi tan n'an ma dumuni kɛ joie dɔ bɛ yen nɔ awɔ merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye n bɛ n teriw bɛɛ fo n bɛ n ka entraîneur yɛrɛ fo n bɛ fana jalo fo o ye n ka entraîneur de ye n gundo fɔ ɲɔgɔn ye fana jalo de ye n b'a fo n b'a fo kojugu walayi ale ni kura fila ani la bin toulouse vive joliba
nin diyara ye kosɛbɛ mais an t'i bila ɲininkali laban ko yala k'i ko i ka cɛkɔrɔba ye jolibisi ye ko yala ko an bɛ se ka a tɔgɔ dɔn wa wala caman bɛ ka ɲininkali k'o la kɛrɛfɛ o ɲininkali laban ye ka segin tuguni ka foli kurakuraya ala k'an bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔfɛn ala k'an sigi an denw cɛ la ala ka u tɔnɔsisi ala k'o jira an na an b'a fɔ i njayi awo ah, gasu o tɛ problème ye ne fa kun tɔgɔ ko dudu njayi awɔ ah, dudu njayi mɔgɔ caman bɛ ee kɔrɔlenw b'a tonton layisi ninnu ni fɛnkɛ ninnu olu teriw de kun don awɔ ne fa tɔgɔ ko dudu njayi awɔ ee jeli ka u ka joliba ko an tɛ se k'o sɔrɔ a la genou n'a ko la an kɔni an sera k'a sɔrɔ a cheville la mais an m'a sɔrɔ a genou n'a ko la quoi parce que an sera an sera ka club club fila ɲɔgɔnnaw kɛ olu dun b'o kɛ awɔ a tɔgɔ ko dudu njayi n ɲɛ bɛ n ka nin foto la mais a jateminɛ ba mɔgɔw tɛ se k'a dɔn mais a ka ɲi tonton gasu merci beaucoup vraiment merci merci beaucoup euh, asu ndiaye euh, ala ka an bɛɛ lajɛlen sago d'a ma an bɛ dugawu kɛ vraiment ka foli belebele k'i ye i yɛrɛ ka fɛ an ka dumuniko ɲɛɲini sisan sa ka sɔrɔ k'an da ala ka sini ala ka victoire don an gɛrɛ sa donc fans club soba sport nin tun ye asu ndiaye basikɛtikɛla kɔrɔ don joliba AC kɔnɔna na donc ale tun y'an ka invité an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn laseli kɛra gasu samusisi la maninkaw ka cɛkɔrɔba ale fɛ ala ka dugu ɲuman jɛ ala k'an bɛɛ kelen